Bhuel, is dócha go raibh suim agam i nGearóid i gcónaí, tá's agat, lasmuigh de Luimneach, tá fothrach caisleáin, Caisleán Charraig a' Phoill, agus bhí an scéal ann,

Shuíomar fad ansan nuair a bhíomar beag agus d'fhiafraíomar den Uncail Pádraig an dtarla sé seo riamh agus dúirt sé linn go raibh a lán ban óg a thriail é ach gur dócha ná rabhadar chomh breá agus a cheapadar mar nár tháinig Gearóid chun éinne acu. Agus as san amach bhí dúil agam i nGearóid agus bhíos fiafraitheach mar gheall air mar pearsa. Insa bhéaloideas is ea i gCorca Dhuibhne nuair a bhí breith deacair ar fhoireann iománaíochta Chorca Dhuibhne i gcoinne na gCorcaíoch is dóigh liom, ní cuimhin liom cé acu. Deirtear go dtáinig triúr gaiscíoch. ag fóirithint orthu Gearóid Iarla, Donn Daibhche agus Gadaí Mór Ghleanna Fleisce agus ar an slí sin ba phearsa in sa bhéaloideas riamh dom Gearóid agus de réir a chéile nuair a fuaireas amach go raibh teacht ar dhánta a scrígh Gearóid féin agus go rabhadar lán de ghreann agus de phearsantacht, rud atá, fé mar is eol duit, rud is annamh go minic i bhfilíocht an dána dírigh, go rabhadar lán de phearsantacht an chumadóra. Tuigeadh dom nár mhór dom. Pé aithne ab fhéidir a chur ar Ghearóid na staire seachas ar Ghearóid an bhéaloideasa, agus is as san a tháinig an smaoineamh go scríofainn mo shamhlaíocht fé Ghearóid na staire, go scríofainn i bhfoirm novella an tsamhlaíocht sin agus. go nochtfaí arís dár nglúin-ne, go nochtfaí arís pearsantacht gheanúil Ghearóid Iarla. Laoch mór scéalaíochta dom ab ea Piaras leis agus gan amhras tá tá Corca Dhuibhne lán de scéalta fé Phiaras. iarracht den rógaireacht ag roinnt leis i gcónaí agus tá sé sin leis fíor mar gheall ar Ghearóid Iarla, iarracht den rógaireacht i gcónaí ag roinnt le, leis an laoch insa bhéaloideas Gaelainne i gcónaí. Bhíos i gcónaí ag scrí an dá rud, cuimhnigh go rabhas sa Státseirbhís agus gur íocadh mé ar feadh na mblian as phrós a scrí. Ní hea, saghas caitheamh aimsire nó éalú, b'fhéidir. Poll éalaithe a bhíonn sa bhfilíocht i gcónaí agus ansan eh. Tuilleamh mo bheatha a bhíonn sa phrós. Tagann, tagann frása beag ceoil go minic, nó eh, abairt, abairtín beag Gaelainne, agus aithním láithreach. bhfuil dán ansan, go bhfásfaidh dán, gur síol dána atá ansan agus go bhfásfaidh dán timpeall air. Agus im cheann is mó a cheapaim, is annamh a scríobhaim síos aon rud go dtí go mbíonn sé nach mór in sa chrot deireanach agam. Ní dheinim puinn athscríobh ná eagarthóireacht, bíonn an dán ina iomláine.

Éist leis an nglór fo-intinneach id cheann. Sin é an go mór mhór má tá filíocht i dtreis. Éist leis id cheann sar a gcuireann tú síos ar pháipéar. Ní mar sin a scríonn a lán filí, ach. Filí tuaithe ach go háirithe, filí an bhéaloideasa, déarfainn gur mar sin a scríonn siad go léir, cloiseann siad ar dtúis, cloiseann siad ar dtúis an fhilíocht agus ansan breacann siad síos í. Ní fhéadfainn líne a scrí ná raibh de réir rithimí na cainte. insa Ghaelainn. Nuair a bhíos ag fás suas do chloisinn caint ar sheanamhaighdean Protastúnach, Miss Mary Goodman agus bhí aithne agam Iníon mhinistéara ab ea í agus bhí beirt mhinistéir, is dóigh liom, mar dhriotháracha aici, agus duine acu, Séamus Goodman, bhí sé ina in Ollamh le Gaelainn i gColáiste na Tríonóide agus. Bailitheoir mór ceoil thraidisiúnta a bhí ann agus namhda móra ab ea an teaghlach sin, cé go mba mhinistrí iad, bhíodar an-namhdach don súp, mheasadar. go mba dhíspeagadh ar Eaglais na hÉireann agus go mba dhíspeagadh ar mhuintir na tuaithe in Éirinn an córas san, sé sin, anairthe agus creideamh, anairthe a thabhairt amach le leathlámh agus creideamh leis an leathlámh eile. Bhíodar ana-mhór ina choinne sin agus dá bhrí sin bhí ana-mheas. aige muintir na tuaithe orthu, aige muintir na Gaeltachta orthu, agus nuair a bhí an seanabhean san, nuair a fágadh ina haonar í, Miss Mary, eh, bhí sí bocht dealbh agus bhí sí ag maireachtaint ina haonar ar a raibh fágtha d'fheirm a muintire, agus nuair a d'éiríodh sí ar maidin is minic a bhíodh blúire beag ime nó císte friseáilte nó braon bainne nó cúpla ubh roimpi ar lic an dorais. Níor theastaigh ó dhaoine go n-aithneodh sí iad mar níor mhaith leo é. Níor mhaith leo go náireofaí í agus do fágtaí i ngan fhios sólaistí beaga mar sin di. Agus bhí aithne agam ansan ar an, ar, ar sheanduine a bhí ag obair ar an bhfeirm sin nuair a bhí sise ina gearrachaile agus ins na hoícheanta fada geimhridh, do mhúin Miss Mary, Miss Mary Goodman do mhúin sí Fraincis do Sheán agus ansan ar deireadh thiar nuair a cailleadh í is i gClochar na mBan Rialta insa Daingean a cailleadh í nuair ná féadfadh sí aire a thabhairt di féin a thuilleadh tugadh isteach go Clochar na mBan Rialta insa Daingean í agus is ann a cailleadh í ach bhí an an dúthaigh lán de scéalta mar gheall uirthi agus mheasas go gcuirfinn isteach in úrscéal í féin agus Seán. Níl fhios agam, tá blúiríocha dó scríte agam, ach níl fhios agam, ní bhíonn an cur chuige céanna ionam anois agus a bhíodh, ach Le cúnamh Dé, le cúnamh Dé, scrífidh sé é féin agus níl fhios agam cén fhaid a bheidh ann fós. Cífidh mé conas mar a ionramhálann na pearsain iad féin.